takulandirani pano pa malawi live today lero takubwereseraninso bon kalindo bon kalindo ukuti chani lero The DC. Ng'alulaization yathu ya lero tikumbukira kwambiri kapena tigonapo pa nkhani yokhuza anthu ogwira ntchito poganizira kuti dzulo lidali Labour's Day, siku limene anthu onse ogwira ntchito pa dziko lonse lapansi amachita celebrate komanso kutula nkhawa zawo ku maboma awo osiyanasiyana pa dziko lonse lapansi ndipo lero nkhani zathu zambiri tikambirana zokhuzana ndi nkhanza kapena umoyo wa anthu umene amakumana nawo malo osiyanasiyana a ntchito kuno ku malawi koma mwina tisanafike kumeneko ndafuna ndikuwuzeni amalawi kuti uku nkulengeza koyamba kuti posachedwa pompano ife a malawi first komanso a four regions organization ndi mabungwe ena akufuna kwabwino tipita pa msewu ah, kuti tikakakamize bungwe limeneli la malawi electoral commission kuti alole zipani zosiyanasiyana komanso a Malawi kuti kukhale independent auditing, anthu adziwe chilungamo chimene chili mkatikati mwa mavoti amenewawa. Kodi kodi anthu amene alembesa ndi angati? Kodi zimene momo nambala imene ilimoyo ikuchitadi reflect kuti ndi a Malawi? Tikungofuna tinene kunena kuti uh, kupereka warning kwa Annabel Mtalimanja kunena kuti amalawi ife siife anthu opusa ndipo sitizalola to be gagged zisankho zimene zikubwerazi ndi zisankho za amalawi and you are only there as a referee you are not there to gag anyone you are not there to dictate and tell malawians what to do and mwina ndingokukumbusa iweyo kunena kuti siiwe oyamba kukhala wamkulu wa Malawi Electoral Commission kwakhalako anzako mbuyomu koma behavior imene mukuonesa inu amayi si inunso worthy to be a woman mukupanga zinthu zodabwisa kwambiri and mwinanso inu a opposition ndakuuzani kale mo pafupi pafupi kapena mo mwakanthawi kukuuzani kunena kuti nthawi yokuti mukachite complain ndi inoyo nthawi yokuti mukachite lodge complaint ku makhoti ndi inoyo olo the best way is to boycott ma elections amenewawa chifukwa ngati simudziwa zimene zili mkatimo ngati akukaniza kudziwa kuti anthu adziwe zimene zili mkatimo so it's a wastage of time and resources and ndikondwere kwambiri former president bakili muluzi komanso mai joyce banda alankhulapo pa nkhani imeneyi yonena kuti pakuyenera pakhale special, uh, special independent auditing kuti anthu adziwe komanso nkhani ya smartmatic chigadget chimenechi anthu sakufuna kuti anthu azagwiritse ntchito smartmatic nkhani ina imene tikufuna kukambirana pano ikupatula imeneyi ya mademo amene takonza posachedwa apa ndipo press conference iliko wiki ya mawa ino ndiyokhuzana ndi mavuto amene akukumana ndi anthu ku area 25 ku lilongwe health center area 25 health center ku lilongwe cha ku TTC uko ndi health center kapena chipatala chimene chinayenera kuti chizithandiza anthu ambirimbiri ochokera madera osiyanasiyana makamaka ku 25 ndi madera ena koma zimene zikuchitika pa chipatala chimenechi ndizomvesa chisoni you cannot believe a malawi kunena kuti chipatala chimene chili mkatikati mwa lilongwe pa mchombo umati ukaima kumaiona state house kuti ndiyo koma chipatala chimenechi chilibe magesi ndipo ukapita kumenekoko sungathandizidwe and kuli madokotala amwano kwambiri amene akumalamula anthu osauka kuti ngati akufuna chithandizo azipereka ma 3000 kodi anthu osauka 3000 angayitenge kuti the reason why this hospital was built there anaziwa kuti kumene kuja kuli anthu ambiri amene ndi osapeza bwino amene ndi osauka and chipatalachi chikuyenera chiwachite provide with you know beautiful services koma zomvesa chisoni kuti kuli dokotala wina uh, amene akuti anthu akamulankhula ati amafika ponyanyala kuti sagwira ntchito ah, ndipo samafuna kulamulidwa ameneyi ndi amene akuwauza anthu kunena kuti ngati ukufuna mankhwala pereka 3000 ngati si ulibe 3000 ndiye kuti basi iweyo tikuyenera tingokulembera mankhwala kuti ukatani ukathandizidwe kwina kwache ndizomvetsa chisoni kwambiri zimene zikuchitika ku area 25 uh, health center cha ku ttc andi panafunikira kuti inu aboma muyang'ane kwambiri ndi diso lalikulu kumeneko chifukwa posachedwa pompano kuzachitika ngozi yoopsa anthu ataukira kumeneko kutapangika mademo chifukwa cha uh, ogwira ntchito a pachipatala chimenechi cha pa 25 uh, ku, ku cha ku TTC uko ku Lilongwe andi ku A kumene kuja anthu akuzunzika kwambiri sakupasidwa chithandizo moyenerera komanso kumalamulidwa kuti ala, apereke makobiri ma 3000 mayi wina mwana wache wadwa- anadwala malungo kumachita kumvesa kuti alibe chisoni kumachita kumvetsa chisoni kuti alibe ndalama koma adokotala amene kumakakakamizabe kuti apereke ndalama basi so nkhani zathu za lero ndi zokhuzana ndi uh, ufulu kapena siku la anthu ogwira ntchito limene limatchedwa kuti Labour's Day ndi siku limene limakumbukiridwa pa dziko lonse lapansi kuganizira umoyo wa anthu ogwira ntchito zosiyanasiyana kaya a m'boma kaya a private sector anthu amenewawa ambiri iwo amapheredwa ma ufulu wawo and kukakhala kunoko ku Malawi maufulu a anthu amenewa nde samaganiziridwa kuti ali ndi ufulu be it wa salary komanso ufulu wawo wa pa ntchito womakhala ndi zinthu zowayenereza kuti azigwira ntchito and ku Malawi kunoko zikungochita kuonekeratu kuti anthu ifeyo timangosatira siku limeneli chifukwa chokuti mayiko ena akupanga koma ngati kuli ziko lomvetsa chisoni limene siliganizira anthu a pa ntchito ndiye kuno ku Malawi and mwinanso kukanakhala bwino siku limeneli likanangosekedwa, siku limeneli likanangosiyidwa osamachitidwa commemorate, koma ndizomvesa chisoni kuti even the whole president anali nawo pa mkumano wa anthu amenewa kuchita commemorate labour's day and yet akudziwa kunena kuti anthu ambiri a m'boma ngakhale a private sector aah ndalama yawo ndiyochepa and and siikufikanso mulingo umene iwo aboma anautani anaukhazikisa ku malawi kuno anthu akuzunzika kwambiri ogwira ntchito and tiyeni ti- titenge m- ku ministry of labor konko l- ministry of labor mukaone mmene anthu akuzunzikira even ku ministry of labor ko ngakhale nkhani za magesi kulibeko amachita kumachita operate ndi makandulo ma department yawo kuja amachita za compensation kumene kujako is the most hit area so muzifunse amalawi kunena kuti kodi reason yomachita commemorate siku limeneli when kwa eniakeku akulephera kuti achite uplift ma lives a anthu ogwira ntchito yawo ma civil servants kuli bwanji inuyo aku private sector kuli bwanji inuyo amene mmagwira ntchito mmaamwenye Kuli bwanji inuyo ma driver? Kuli bwanji inuyo ogwira ntchito zosiyanasiyana? Ma workers akuzunzika kwambiri. Ndipo ine ndimamva chisoni kunena kuti tili ni nyumba ya malamulo imene ili ndi aphungu amenenso lero ena mwa iwo akugwa koma abwerera ku parliament enawo sangapange malamulo onena kuti kunja kuno munthu ogwira ntchito azimva kukoma ngati kuli kuenjezera malipiro ndiye kuti amaenjezera awo and ine ndimayembekezera kuti president imene anapita kumwambo umenewu anayenera alamule iyeyo ngati president kuti anthu onse ogwira ntchito aenjezeredwe mwina salary ndi 100% olo 200% koma masalary amene amaenjezeredwa ndi a anthu andale ndi a anthu aku parliament Basitu, palibe amene amaenjezeredwa salary ndi anthu amenewawa. And 20% ija amanena ija titaifufuza ifeyo a Malawi First, tapeza kutinso si 20% iyayi, mwinanso ndi 17.3% imene anthu aenjezeredwa. Kuiwalira kunena kuti zinthu zinadula kwambiri ndipo masiku ano ndalama olo 100,000 ndi yopanda ntchito and I expected kunena kuti ndi mmene Chakwera amaufunira udindo ndi mmene ankaufunira udindo nthawi zimene zijazo plus ma promises onama akanakhala munthu woyamba kuwaganizira anthu ogwira ntchito tikapita m'bomamu ndiye imeneyoyo muisiye nkhani imeneyo ya m'bomamu chifukwa even ma union yathu Malawi Congress of Trade Union kuli atsogoleri ofoira kwambiri, amene ena mwa iwo ambiri amangokhala kuti ali bribed, amangolandira ndalama, mmene amalandirira makampani ngati a Malawi Bureau of Standards, akamapita kuti akayang'ane kodi milingo ya zinthu ikuyenda bwanji, akayang'ane ukhondo wa mma rest house, mahotelo, zakudya, zokumwa, amangolandira ndalama. The same way Malawi Congress of Trade Union leaders, uh, they are so pathetic because iwo amangoganizira za m'mimba mwawo saganiziranso za anthu ogwira ntchito kuti kodi anthu ogwira ntchito tiyathandizira bwanji mwinatu nthawi imeneyo ya Bakili Muluzi

kuyiwalira kunena kuti azinzawo ogwira ntchito zosiyanasiyana akuzunzika and ine ndimamva chisoni kunena kuti a Malawi sitimafuna kuyima pa chilungamo kufuna kuwalankhulira anzathu ena, leroli anzathu ena akulandira ndalama yomvetsa chisoni kwambiri, yomvetsa chisoni and even the ministry of labour and the minister himself. anayenera kuti mukhale pa country wide tour muone muyambe ku ma estate muone umoyo wa anthu ogwira ntchito ku ma estate muone mwa amwenyemu muone mmakahaya muone mmabekale pali mabekale ena amachita kuwatsekera anthu azimwa madzi amanyi kumene koko, madzi okuti ali ndi bibi zija zinachitika ku area 18 Kuli Bakers Pride ku ku Blantyre ku ku Limbe imene yakhala ikumwesa anthu ake ogwira ntchito madzi a osakhala abwino ndipo umboni ulipo overwhelming monga mmene amanenera ananenera a Mibawa mujamo taona kuti ngati kuli TV station imene imaimanso pa chilungamo ndi Mibawa yanena chilungamo kusiyana ndi atolankhani ena a nyumba zina zoulusa mau angopita kumeneko kukakumana ndi amwenye ndikulandirako ndalama ndikumapita nkhani zija osatani osaziulula and kuli nkhaza zambiri kupatula zimenezi za bibizi kuli nkhaza zonena kuti galimoto ya bread ikangowonongeka amene amayikonza ni ma workers galimoto kungophulika tayala amagula tayala limenelo ni ma workers amwenye aja amaakanira koditu nkhazazitu zili ngakhale tolo kwa ma truck drivers ma truck drivers Galimoto kungowonongeka kapena tayala kuphulika kapena katundu amene ananyamula kunyowa, amanena kuti zimenezo ndi shauri yako ine sizikundikhuza. So, ine ndimaona ngati siku ilili la labour's day ndi siku limene lilibe meaning kuno ku Malawi chifukwa ngakhale atsogoleri athu a amene ama anayenera kuti azichita uplift lives of a worker, life of a worker, life, lives of workers amenewo alibe nazo ntchito. amangoganizira za iwo. Inu munati mukampeze driver inu aku car hire muzamva muzagwesa msozi. Ma drivers akuvutika koopsa ma drivers. Ambiri aja awo amwenye aja musamangowaona ndi anthu oyipa. Ndipo ena aja amangoona kupemphera mu chisilamu fache mpingo wa chisilamu ndi mpingo umene umakonda mtendere ndi chilungamo. Koma akuzunza ma driver awo samaalemba ntchito amangowalemba ganyu kuwapasanso mwina uh, 9000 10000 pa mwezi and yemweyo ali ndi banja ali ndi ana kodi munthu ameneyo akagwira bwanji ntchito and tithokoze ma company ma individuals amene mmati mukachita car hire mukachi- mukamakapanga hayala magalimoto mmapereka ndalama over 60000 za munthu amene akuyendesa galimoto koma afiti a kunoko a Malawi ophatikizana ndi amwenye amakaitenga ndalama ija ndikuisungunula ndikumpasapo driver 10,000 9,000 chikhalirenicho ainyake antchitowo apereka ndalama zambiri ku Malawi kuno ukapolo suzatha tikuzunzana tokhatokha tikuzunzana tokhatokha kuno ku Malawi that is why this country won't develop This country can not go any where because tinazowerera moyo ozunzana a Malawi tokhatokha, moyo wosakondana that is why siku limenelili lilibe meaning and ine it's just a wastage of time kuti dziko ndi dziko tizikakhala ndikumakakambirana nkhani ya uh, uh, labour's day pomwe anthu ake amene akugwira ntchito kumeneko ma, ma workers wo sakusamaliridwa it is completely nonsense and lero li timayembekezera kunena kuti timva ma wonders kuti president zulo lija atapita kukakhala nawo pa mwambo umene ujawo ndiye kukubalalika ndiye kuti kwapangika zinthu zimene ziti zikomere anthu ogwira ntchito koma ayi anthu ogwira ntchito akuzunzika kwambiri tikunena pano muzapite olo mma- mmaloji enatu ma ministers ali ndi maloji koma kuona salary imene ikulandira anthu kumenekoko 30000 50000 ngati wantchito wa m'nyumba komanso kuti paja munanena kuti minimum wage ndi 100 minimum 100 koma panopa muza- mupite mukafufuze mukapezeka kuti zimene zijazo zimangokambidwa ndi andale ndiye kuli apolisi ndiye kuli army ndiye kuli ma- manesi ndiye kuli maziphunzisi zomvetsa chisoni zokhazokha andi ngati kuli dziko limene limazuza anthu ache ogwira ntchito ndiye ndi kuno ku malawi ku malawi ndi dziko limene silizatheka and tinkayembekezera kunena kuti mwina mu tonse alliance mu zinthu zizasinthamo koma apapa ndiye ndi worse worse yeniyeni that is why tikukukumbusani inu a opposition kunena kuti mukuyenera muzuke and mademo amene akubwerawa mukuyenera kuti muthandizirepo sitikunena kuti mutipase ndalama aa ife sitimadya ndalama zanu koma tikunena kuti mutuluse anthu anu ndi cholinga kuti tikamuchite force amene chifukwa akutenga ngati ma elections wa ndi a abambo ache kapena a amayi ache amene ujayo wamkulu wa mec ujayo chisankho ichichi ndi cha amalawi and ifeyo amalawi we've got the right kuti tikavotere munthu amene tikumufuna mafilimu amene akupanga aja lero ati afuna ati a nrb ati apite ku south africa ku america ku britain akalembese amalawi thats completely nonsense chifukwa anthu akhala akumapempha nthawi yonseyi kuti bwanji ifenso nafe mutilembe nafenso tizavote why coming out now muziwe kuti imeneyonso ndi plot ya ndi plot imeneyoyo ndi, ndi, ndi rigging scheme ngati muti mupuse mupusa nokha kodi anthu awatu ndikuuzeni chimene akupherana olo mma primary muja nkhondo zonsezija ndi makobiri anu palibeponso china chilichonse that is why anthu amene akupanga mafilimu kumaatulutsa anthu ngakhale mu ndende osatchula mayina awo osatchula kuti anthu amenewa ndi ndani ndi ndani kuwabisa chifukwa akuziwa kunena kuti pana, pano pa chiseko chaapana akufuna aoneke ngati anthu abwino kumatulusa anthu amene ali azibale awo chifukwa chofuna kuti akonderedwe kodi ti ku state house kwaphweka kwambiri ku state house kwaphweka anthu angopanga zimene akufuna so ndikuchenjezeni inu amalawi komanso ndikumemeni inu amalawi kunena kuti posachedwa pompano tilengeza mademo country wide national wide demonstrations sitikufuna ma, m- uh, smartmatic komanso tikufuna independent audit kuti ikaone ikaunike kodi mu, uh, mu voters roll muli anthu angati ndipo zimenezizi zikuyenda bwanji osakhala zomatitengera ife ku mtumbo kapena kumatitengera ife ku, ku- ku chingwe ngati ndife njoka ayi amalawi akufuna adziwe chilungamo kodi kodi m- zisankho zikuyenda bwanji otherwise inu a opposition mukamapitiriza kukula mtima, ah, kumanena kuti, ah, ife tizayenda tokha, tizayenda tokha, wina afune asafune, ah, komano pa- ife tikapezeka pa ballot. Oh, tazipangani zimenezo. Kaya mwasambiridwa mankhwala, kaya mwatopepetulidwa, koma siku lake ndi limodzi muzaziziwa, muzaziona, muzalira, muzafwenthera, ndipo muzandikumbukira kuti wamisala uja ankanena, nachamba uja ankanena, mutaziona zinthu zitavuta bon kalindo the dc mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from njedza village t/a mabuka box 76 mulanje malawi southern africa